Pamene tafika lero papita masiku 11 ndiye kutitu mkulu uja amene amayang'anira Crossroads Hotel atagwidwa ndachifwamba kumpanga ndithu kidnap ndi osadziwika kunena kutino ali kuti. Mpakana pano apolisi sanampeze mkuluyu komanso anthu amene anapanga zimenezi sanawapeze. 11 days chifukwa iye ujayi ndizonena kutitu anapangidwa chipongwe chimenechi pamenepo panali ndekuti pa 6 February chaka chomwe chino cha 2026 now kodi apolisi akupanga chani chifukwa tu nkhani zizeti zimapezekano zoti zaiwalika nde sakuzikambaso mwaona munthu uja nde wazikwilirika kumene kuja And the result imadzakhala ija yonena kuti munthu uja nkupangidwa chipongwe mpakana kupezeka kuti wachotseredwa moyo. Now munthu uyutu ndi amene ali ndi family yake. Munthu uyu ndi zonena kuti ali ndi anthu amene amamukonda kuposa anthu amene timangobwebwetuka panopa pa social media, zachitika motere zachitika motere, two days later basi nkuiwala kumakambanso zina. Ali ndi abale ake amene mpakana panopa akumusowa. Ali ndi udindo umene amene azikwanilitsa nde apolisi zili pati no? Chifukwa tikamangokhala chonchi ndiye kutino tipangisa zoti kamchitidwe kameneka kapezeke zotino kakhazikike sign yonena kuti chitetezo kunoku ndiye kuti chikutani chikuchepekera zomwe sizinthu zabwino. Now ndikufuna ndikupatsenkoni ka update kamene kanazachitika mmbuyomu nkhani imene iyi kutino mwina tifike pamene tilipa. atagwidwatu mkulu amene uja paja timamutitu Samir Sacranie eya dzina lake limatchedwa choncho Samir Sacranie ndetu kunadzapezeka zonena kuti basi kunatuluka chithunzi china chake chimene chimazungulira kuonetsa ndeti mkuluyu ali pakati kubwera nde kuti mbali inayi kuli anthu atanyamula mifuti tizigawenga ati tizigawenga ta ku Malawi basi nkumakamba zonena kuti tikufuna mutipatse amati kaya 7 biliyoni kaya kuti mumuombole ameneyiyu awomboledwa ndi 7 billion ndithudi kuti timutuluse zinthu ngati zimenezozo of course pansi pa chithunzi chimenecho pamaonesa ka logo kena kake kankakamba kuti kamati ka Abel ndani kaya kashi malawi chani kashi time malawi komano apolisi anadzatsimikiza kuti yayi simunthuyo anthuwa anangopanga ndekuti chani anangopanga basi kuti AI basi kukapasa machine kuti no awonetse ngati kunena kuti ndi munthuyo koma siyeyo ayi apolisi akufufuzabe. Kodi kaya chithunzi chimenecho chinali chowoneka kuti ndi chowona, kaya zinali zotani, koma apolisi ananena kuti iyayi, siziri motero, izo tizisiye apopo. Tafikano nde kuti panopa, kuchoka nthawi imeneyo ndiye zinakhala ngati zagwedezekedi kenako zi zi mpakana panopa. Now, tizikamba nde kuti no kunena kuti no tizithamangira pompano two weeks ndithu mkulu ameneyi. asanapezeke mkulu amene nde kuti atapangidwa chipongwe chimenecho. Kodi ino nde kumbali ya nthambi ya chitetezo cha mdziko muno akutipo bwanji? Inalowa ku parliament? Makamaka a Peter Mukhito anazakambapo ziwiri zitatu tingoonera zimenezi kenaka tikambako pali mfundo ina yake yoti tikambeko makamaka yokhudzana ndi chitetezo kunoku kumbali ya nkhani imeneyi mmene zinachitikira.

Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso nde kuti kuonera limodzi mwina kunena kuti sitonse amene timakhala tikumazimva izi zizungu si zathu iyayi tiziyankhula chiyankhulo chathu tingokambabe mwina in summary a Peter Mukhito amakamba zonena kuti tikamuonatu Sameer Sacranie atapangidwa chipongwe chimene chija ndi zonena kuti no zezija sizoti zinangokhudza banja lake lokha yayi zinapezeka kuti zinakhudzanso ngakhale dziko lonse ndi boma limene linakhudzika mpakana anapanga zonena kuti ku nthambi ya police atumize madolo amene amadziwa kugwira ntchito ngati zimenezi ndipo ali pa ground kuchoka nthawi imene ija kufika panopa nde kuti in 11 days fanzi ikutipulabe kufufuzafufuza kusakatula apo ndi apo kuti mwina mwake ampeze mkulu ameneyu ndipo ayika ma resources ochuluka ndithu e, kaya ndi kunena kuti mafuta kaya ndi za galimoto kuti akafikire malo osiyanasiyana china chilichonse ayika ndithu e, kaya ndikuti akatswiri amene amatha kupereka nzeru onse ayika ndithu chidwi chonena kuti athandizire kupeza chani mkulu ameneyi ndipo adakafufuza ngakhale sanampeze amangonena kunena kuti mmene zinachitikira chonchimu ndizoti tikuyenera kudziwa zoona kuti no Ali ndi banja munthuyu nde nkhanizo tisamangozikamba ngati kunena kuti mwina mwake ndi nkhani zomaseke zoma zo za za za zoseketsa basi mmasamba amchezomu eti e, izizi ndi nkhani za serious zoti zikhudzana moyo wa munthu chani ndipo iwowo aku akupanga chilichonse chothekera kuti mwina mwake mkulu ameneyi amupeze komanso amapempha kunena kuti kwa anthu amene mwina muli ndi ma information of course unali chakumapetoko mukhoza kubwera ndi ma information amenewo mwina angathandizire apolisi chani kuti mwina mwake amupeze mkulu ameneyi of course akamba zinthu zambiri zina zo tinayenera kuzidula nanga si mwinanso mwazionera kale mwina naonena akaziponya pa YouTube chikupomba komabe tingokambapo zotere apa apolisi ku nthambi ya polisi nthambi ya chitetezo akuona kuti no akugwira ntchito eti sitinganene kuti ntchito yanu mukuyigwira motani chifukwa izizi zimakhala kuti ziyipitsa dzina lawo, mwachidziwikire akugwira ntchito ndithu motani, molimbikira, nde sitingawaphushe kuti no akafike ma limits amene mwina mwake iwowo sangafike, komano tiwapatse nthawi imene amagwirira ntchito, agwire ntchito, chifukwa ine siwapolisi iyayi, sitingakambe zoona kuti apolisi ichi pangani chonchi, pangani chonchi, ngati kuti ine ndi katakwe, apolisi akudziwa mmene akugwirira ntchito, Mwina akuyesetsa kumbali yawo, ngati sakuyesetsa papeto penipeni dzina limene lidziipa ndi la ndani? Ndi lawo ndithu nde ife tiziyang'ana kumeneko ndithu tadikira amene agwira ntchito and akhala agwirabe ntchito motamandika ngati timiyezi tapitati timaona kugwira tizigawenga tinatake basi zomwe ndizofunikira komano apa tikufuna tikambe nkhani za chitetezo cha mdziko muno. Izizi sinkhani zoti tingazikambe ngati kunena kuti dziko lino lili ndekuti basi no tili pa easy no chonchi zikamachitika motere chifukwa uku kumakhala kubadwa kwa kamchitidwe kaja ka uzigawenga kumati tamugwira, tamupanga kidinapu kenako kumati tipatseni ndalama mwakutimwakuti, mabizinesi anyamata azipanga zimenezi basi. Tiyamba ndi mifuti. Anyamata awawa anakwanitsa kukamugwira Sameer Sacranie chifukwa chonena kuti anali ndi chani? Ndi mifuti. Guys, akanakhala anyamata amenewa sanali ndi mifuti, pamene paja panakabuka nkhondo osati masewera. Sanakakwanitsanso kumpanga drag mkulu ameneyi mmene munaonera ka footage kameneka. Sanakakwanitsa. Panakabuka nkhondo. Zachidziwikire kunalinso achitetezo kumeneko kaya ndi security company ina yake singalephere. Pa Crossroads Hotel pakakhale popanda security company? Zachidziwikire kunali zinthu ngati zimezozo sizikanatheka kuti oti amutenge uyuyu akanakhala kuti anyamata amenewa alibe mifuti nchifukwa anadzaombera kawiri mmwamba. Mwaiona eti? Nde tikufuna kunena chani? Tikufuna kunena kuti mdziko munomu muli mifuti. Chimenecho nde reality imeneyo. Mdziko munomu of course yakhala ilimo sizoti mulibe yayi. Tikukambatu za mifuti yopanda chilolezo. Ehe, yakhala ilimo mifuti, komano si mmene ilili panopa. Panopa muli mifuti yochuluka and ikulowa. Tikunena panopa, khala ngati mma border monso sakumagwira ntchito zolongosoka. Let's be honest my guy. Chi, let's call a spade a spade. Ngati mifuti ikulowa mdziko muno, muno sitimapanga mifuti, mifuti ikuchoka kunja. Now, ngati mifuti ikulowa, ikulowera patino? Mma border mujamu. My guy, you're not doing us justice, simukuchita zosechazi. Ngati mulibe zimachine zina zake zopangira scan zinthu ngati zizi kuli bwino muikidwe zimachine zija katundu wina aliyense cargo ina iliyonse izikhala izipangidwa scanned bwino bwino. Kunena kuti kodi mumu mu ujeni mu chi truck mu tikapanga scan mu mulibe katundu wina wake mifuti mulibe mmenemu? Mifuti? Eh? Panali case ina yake mzimayi ku Balaka anapeza kuti anali ndi mfuti, mwana wake akunena choncho anatumiza kuchoka ku South Africa, mfuti anaubisa ndekuti mu speaker mu chi subwoofer mpakana unazalowa chanu, unazafika nde kuti uchani kuja ku balaka ku balaka kumene kuja this is not good mifuti muli mifuti yochuluka kwambiri and izizi ndi zimene zizipangitsa zoona kuti kanchitidwe kameneka kazitani kazipitirira kodi simungapeze ma operation ena ake oona kuti muthane ndi kupezeka kwa mifuti imeneyi kuboda kutsekani nkoni kumbali za mifuti izi mifuti isamalowe komanso nde kuti no yang'anani ndithu kaya mupanga motani koma mifuti ndi zoona kuti anthu ali ndi mifuti munomu sizabwino mifuti siyabwino timakhala every day tikumaona osati every every week timakhala tikumaona ku america a- anthu adandaula iye waphedwanso wakuti wakuti iye wakuti wakuti akaomberanso anthu osalakwa pa shopu yakuti yakuti nkhani zake zachani mifuti ku south africa timakhala tikumaona zimene zizi timagangs posachedwa pompa ndinakuuzani ndimaulusaso nkhani za ku africa ndimapanga kava nkhani inayake ku south africa ku channel changa chimene ndimapanga so nkhani za ku africa kuno ma guy South Africa ku Western Cape komanso ku Eastern Cape nkhani ya gang violence yachuluka kwambiri kumene koko tizigawenga tachuluka kumene koko kuti mpaka na tikupanga takeover kumalanda even mphamvu za polisi zoti iwo asanduka ngati apolisi kuombera ana ako osayamba mpaka achita kutumizako kumene koko uh, South Africa national defense force ka some- something like that. Aso- asilikali a dziko la South Africa kuti akapange control sizili bwino yayi sizibwino gang violence zimakhala zimene zizi nkhani zake zizi tso tikulowesa zimifuti kunoku mifuti mifuti tatiyeni tipange control izizi sizingathandize ngati dziko zotsatira zake zikhala ziri zimene zizi that's the first image yoyamba ndi zimene zonse chachiwiri tikufuna kukamba zotani nkhani ya security tsopano malo ngati no crossroads hotel timakhala tikumalandira aliti anthu anthu ochokera kunja eh muzionatu malo oti pamenepo anthu ochoka kunja azungu chani akufuna abwere azak- azapange zina zake kuno ku malawi akafuna azacheze mahotel amene timapanga recommend apite ku crossroads hotel apite ku sunbird hotel ayi apite ku chani ku ho- ku golden peacock hotel eh? crossroads hotel imakhala imodzi mwa mahotel amene ndiodani ndiodalirika now anthu ajawa akamabwera kumazaona zoona zino pamalo podalirika amene ati tikagonepo ndi pamene munthu akapangidwa kidnapped kukagwiridwa pamenepopo ndithu ndi achifwamba zidzaperekano chithunzithunzi chotani ndekuti anthu aja dziko ili ndi lotani losatetezeka tisapitenso kuchani tisapite kumeneko chifukwa malo amene afuna tikagone mpamenenso tikatani tikhale pa chiopsezo kwambiripo chimene ndikufuna kukamba mchonani chimene ndikufuna mchonena kuti apa pa dzina lathu linayipa kale tisitingakhale pansi ndikumati silinayipe yayi linayipa kunena kuti no kwayambano ka mchitidwe ka uchigawenga kuno chifukwa nkhani izi zimavaya patali osati masewero ndikuuzani ma guys zimakafika kutali kwambiri zinatani zinayipa ndithu koma tizipange control kuzipanga control kwake point yanga ndionena kuti mmalo ngati amene wawa nchifukwa chani kodi ife tikuyikamo achitetezo awa amene amangoyenda azilonda angoyendamo nditi jeni nditi nditi nditi ndodo eh tsopano izitu si mbali ya boma yokha tikufunanso tizikamba kumbali yokhudzana ndi eni ake amalo inuyo Golden Peacock Hotel, Sunbird Hotel kaya ndi kuti ku Soche amati Soche Hotel. Ma hotel akuluakulu inuyo. What are you doing in terms of security? Mukuikako security yotani? Kodi simungakapange order kapena apolisi ena ake? Simungakapange order kapena asilikali? Kodi sizimatheka kubomako kuwatumiza asilikali akagwireko ntchito ngati zimenezizi? Eh? Kusiyana nkuti azingovinavina ku barracks kucha basi hey hey akatero basi apite aka, akasute chamba apite kaya akatani azimenyana ndi anthu mu chilinde mu pa bala chani. Kodi sizingatheke zoona kuti amene adzawamwe atumize kumeneko azigwira ntchito ina yake. Ndalama zimene zikuchoka kumenekuja ndekuti ndi zimenenso zikuwalipira iwo omwewa. Sizingatheke? He kuti azigwira ntchito no ngati mwa ndi asilikali ndi aboma ndi apolisi aboma koma kugwira ntchito ngati mwa private mbali imodzi yopereka chitetezo koma mma private institution ngati amenewo sizingatheke nde kuti pakhale ngati ma contract timene toto tikukambatu za ma ejeni akuluakulu ngati amene faa apa zinaoneka zoona kuti ku Crossroads Hotel sikungalephere kuti kunalibe achitetezo kunali makampani achitetezo koma chinachitika ndi chani kampani yachitetezo imene inali kumeneko kaya inali G4S kaya inali chani kaya inali Master Security kaya inali chani analephera kupeka chitetezo chimenecho chifukwa ndiye kuti magayiwo amangopezeka ndi tindodo tija tachitetezo pamene ndiye kuti no anthu aja anabwera ndi mifuti kukanakhala kuti analinso munthu wamfuti kumenekuja bwenzi tikumva zoona kuti kunaliratu zipolopolo chani chani mwayiona ndiye kuti sanakamutenga uchi- munthu uja mophweka zinthu ngati zimenezozo we- security yathu ili pansi kwambiri lero ndi ndayankhula kwambiri koma no mapoints abwino ngati no tingafune kuwatenga these are good points honestly for the love of the country ayi apolisi gwirani ntchito mmene mungapangire kuti mkulu ameneyi apezeke akuti.